ndị be anyị ekele m unu onye ọbụla zere nke a na-etu ya nnọọnụ n'ọgbakọ ụwa ndị Igbo nke afọ 2020 onye mụ na ya dere akwụkwọ bụ maazị Ndubuisi Ahamefula onye nkụzi na ngalaba ọmụmụ asụsụ Igbo na mahadum Naịjirịa dị na Nsụka mụ onwe m bụ Oriakụ Udechukwu onye nkụzi na mahadum ọmụmụ ihe izugbe nke Naịjirịa ngalaba Enugu Campus isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ ndị Igbo na nkwalite asụsụ Igbo na ihe emerela ndị Igbo bụ nsogbu asụsụ Igbo n'onwe ha ọ dịghị ajụjụ ọbụla nke anyị na-agaghị aza gbasara ihe na-eme n'asụsụ Igbo akwụkwọ a na-atụle ihe na-ebute ọnwụ ma ọ bụkwanụ ndaghachi azụ nke asụsụ Igbo n'ịtụle ọnọdụ ndị Igbo nyere asụsụ Igbo anyị kwesịrị ka anyị zaa ajụjụ dị iche iche kedu asụsụ nne na nna ji akparịta ụka ma ọ bụ akụziri ụmụ ha ihe ma ọ bụ atụle ihe ụmụ ha na-eme n'ezinụlọ na ndubata nke abụọ kedu mmasị anyị mgbe anyị na-atụle ihe ụmụ anyị ma ọ bụ ndị ikwu na ibe anyị na-eme ma ọ bụ na anyị gara n'ụlọ mmadụ ọ bụrụ na onye ahụ anọghị ya kedu asụsụ anyị ji edere ya ihe n'akwụkwọ wee na-edobere ya kedu asụsụ anyị ji ede ihe n'ama saịba n'ịga n'ihu kedu asụsụ anyị na-asụ n'ọgbakọ mmụta asụsụ Igbo ma ọ bụ n'ọgbakọ ndị obodo anyị ajụjụ ndị a niile dị mkpa ka anyị gazie n'ihu na ndubata nke atọ ịmata ma asụsụ Igbo ọ na-anwụ anwụ ọtụtụ ụmụaka Igbo anaghịzi asụ Igbo chaa chaa ụfọdụ bụrụ ndị nne ha ga-asị gị na ha na-anụkwanụ Igbo na ha na-asụ na ha na-anụ Igbo kama na ha anaghị asụ ya kedu ụdị okwu dị otu a ọ bụ ihe ndị a niile kwesịrị ime ka asụsụ Igbo nwụọ pee ma ọ bụrụ na anyị akpachapụghị anya dịka ọ dị ugbu a ụfọdụ na-asị na asụsụ Igbo anwụọla mmadụ dịka Ọnụkawa n'afọ 2011 ọ tara nnọọ ụkwa ma jaa eze ma bekwa akwa arịrị so ya banyere ọnwụ asụsụ Igbo na-achọ ịnwụ ụmụnna biko chetanụnụ na e mee ngwa a ga-emeghara ọdachi kedu maka asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche oge a na-enye asụsụ igbo pere mpe nke ukwuu ọ bụrụ na enye asụsụ igbo otu oge dịka e si wee kewacha oge ị chọpụta na a na-enye asụsụ bekee oge abụọ ihe dị otu a bụ ihe na-ebute ndaghachi azụ na ọnwụ asụsụ anyị ihe ọzọ na-agba anyị anya mmiri gbasara agwa ndị igbo na-akpaso asụsụ igbo bụ na a bịa n'ụlọ akwụkwọ anaghị akwado ụmụaka ka ha na-asụ igbo mgbe ụfọdụ a sị ụmụaka onye sụọ igbo a daa nya nra ma ọ bụ a pịa nya ịtarị ihe dị otu a bụ ihe na-eweta ndaghachi asụsụ igbo ihe ọzọ na-ekweghị anyị nghọta chaa chaa bụ na enweghị ụlọ ọpụrụ iche maka asụsụ igbo ọ bụrụgodu na ị bịa na mahadum ị chọpụta na ngalaba niile ihe ọmụmụ niile na-enwecha ụlọ dị iche iche ndị asụsụ igbo ka anyị nye ọmụmatụ gbasara nsụka mahadum nsụka ị hụ na asụsụ igbo bụ ihe e were tinye n'okpuru ngalaba ọzọ ngalaba ọmụmụ ihe izugbe ebe e tinyere asụsụ igbo ihe dị otu a anaghị ebulite mmụọ ndị igbo chaa chaa kama ọ na-eme ka asụsụ igbo na-adaghachi azụ kedu maka asụsụ igbo na ezinụlọ ndị igbo ọ dị ezigbo mwute na ọtụtụ ndị nne na nna anaghị asụrụ ụmụ ha igbo n'ime ụlọ kama ihe ha na-eme bụ na ha na-asụrụ ha bekee ụmụaka bịazịa ọ bụrụ naanị ekele ka ha maara ekele n'asụsụ Igbo ụfọdụ n'ime ha i kelekwanụ ha n'asụsụ Igbo ha azaghachi gị n'asụsụ bekee ihe dị otu a adịghị mma ọ na-agbarụ anyị ihu mgbe ụfọdụ ihe anyị na-ahụta bụ na ụmụnna anyị anaghịzi asụ Igbo biko ka anyị jisi n'ike ka anyị na-akwalite ha ka onye ọbụla wee nwee ike kwado asụsụ Igbo ka ọ ghara ịnwụ kedu maka asụsụ Igbo na aha ndị Igbo jizi aka ha aza ụfọdụ ndị Igbo ji aka ha emebisi aha ha anyị maara na aha Igbo bụ aha na-enwe nghọta miri emi ma baa uru mana ụfọdụ na-abịazi were asụsụ Igbo gwakọrịta tinyere ya asụsụ bekee ihe dị otu a ọ dịnụ mma ka anyị nye n'ọtụtụ ọmụmatụ onye aha ya bụ obinna ọ sị gị na aha ya bụ obaino onye aha ya bụ chukwuemeka ọ sị gị na ọ bụ chuks onye aha ya bụ maọbụ emeka maọbụ mekus kedu maka ndị aha bụ akachukwu ha sị gị na ọ bụ aka god ihe dị otu a adịghị mma kedu maka asụsụ igbo na edemede anyị nwere ọtụtụ ụmụafọ igbo a maara afa ha gbasara edemede ihe dịka mmadụ dịka nzekwu chinua achebe cyprian ekwensi mana ndị a niile ịchọpụta na akwụkwọ ha dere bụ n'asụsụ bekee ọ bụghị n'asụsụ igbo ihe dị otu a anaghị akwalite asụsụ igbo ọtụtụ ndị igbo edekwala akwụkwọ n'asụsụ ma french ma ndị ọzọ ọ bụrụ na ndị igbo niile tinye aka na-ede akwụkwọ n'asụsụ igbo ị ga-ahụ na asụsụ igbo ga-adị ndụ mmadụ dịka bodomo n'afọ 2011 ma ụgụrụ na 2007 ma agbedo kwa n'afọ 2007 ha kwuru na ọ dịghị ihe ọbụla nke ndị igbo chọrọ ime nke ha agaghị ejinwu asụsụ ha wee mee bikonu ka anyị lenye anya n'ihi na ihe na-egbu anyị dị anyị n'obe ọkpa kedu maka asụsụ igbo na usoro eji edepụta ya bụ igbo ewezụga ngwakọrịta n'okwu ọnụ dịka ọ dị n'afa ọkpụkpọ a na-akpọ n'asụsụ igbo ịchọpụtakwa na enwere ngwakọrịta nke sitere ndị bekee n'aka wee bịa ndị kụziri anyị ka esi ede na ka esi agụ ihe dịka afa obodo dị iche iche ebe nke a na-apụtakarị ihe obodo dịka Owerri ịhụ ka ha si asụpe ya n'ụzọ usoro asụsụ bekee obodo dịka Ọnịcha abịazie etinye ya tịị na sị hapụ chịị nke bụ asụsụ anyị obodo dịka Ọkụzụ obodo dịka Enugu nsụpe niile ndị a bụ nsụpe dị njọ nke sitere n'aka asụsụ ndị bekee mana anyị onwe anyị dịka anyị si wee bụrụ ndị Igbo anyị kwesịrị ka anyị na-agbanwe ihe ndị a kedu maka asụsụ igbo na mgbasa akụkọ enwere ụlọ ọrụ dị iche iche eji mgbasa akụkọ wee mara ihe dịka bbc hausa bbc yoruba na obodo na ihe ndị ọzọ dị iche iche mana ịbịa na bbc igbo ọ bụrụ naanị n'ama saiba ka anyị na-ahụ ya o kwesịghị anyị kwesịrị ka anyị nwee ụlọ ọrụ sụrụ gede ebe a ga na-ezipụta ozi ndị Igbo Ejiọfọ n'afọ 2011 na-eme ka anyị ghọta na redio dị na China na nke ndị France na-enwechara asụsụ ndị ọzọ dịka Awụsa gbanyere mkpọrọgwụ mana asụsụ Igbo adịghị ebe ahụ ihe ndị a bụ ihe na-egbu asụsụ Igbo bikonụ ka anyị tụleenụ asụsụ Igbo na ekwentị mkpanaka nke bụ GSM ọ bụrụ anyị ihe aṅụrị na Nokia na anyị na-eweliri ha aka elu maka na Nokia mere ka e nwee mkpụrụ edemede Igbo n'ime ya otu a ka ọ dị Starcom ọ bụ ndị Starcom na-ezipụta ị banye na Starcom ị chọpụta na Baịbụl Igbo dị na ya nwee ntụpọ dị iche iche anyị na-ekele ndị dị otu a mana a bịa n'ihe ịntanetị ndị Google bụkwa ndị ọzọ na-agba mbọ kama e nwere ndị ọzọ niile dị iche iche ndị a ka etinyeghị asụsụ Igbo o wee na-eme ka asụsụ Igbo na-adaghachi azụ ọnọdụ dị otu a kwesịrị ka eleghe ya anya ụmụnne m na nchịkọta kedu ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị tata anyị na-ekwu na ichekwa asụsụ Igbo dị nnọọ oke mkpa ọ bụ ihe kwesịrị ka onye ọbụla sụba Igbo ka anyị kwọọ mmiri ugbu a ọ ka dị n'obu ọkpa ka o wee ghara iri anyị chetakwanụ ụmụnne m na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa nnukwu ụfụfụ ekwela ka asụsụ igbo site n'aka gị wee nwụọ pịm ka agbụrụ niile jisi ike chekwa asụsụ igbo ma mee ka ọ gaa n'iru anyị na-arịọzi ndị nkụzi dị iche iche ndị ọkammụta dị iche iche ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche ka ha nwee ike na-akụzi igbo ma ezinụlọ dị iche iche ọ bụrụ na anyị niile tinye aka anyị ga-achọpụta na gidigidi ga-abụrịrị anyị ugwu wee nye eze anyị nke bụ asụsụ Igbo anyị na-ekelezi ndị CBN ndị jisi nnọọ ike wee were asụsụ Igbo tinye n'ọtụtụ ego dị iche iche ha tinyere ya n'akwụkwọ ego naira ise ha tinyere ya na naira iri naira iri abụọ na naira iri ise anyị wee na-asị ha ha jisie ike ndị be anyị bikonụ taa ka bụ gboo maka na anyị mee n'oge anyị agbanarị ọdachi nke a bụ ihe anyị ji wee bịa taa ka onye ọbụla tinye aka ka anyị sụba asụsụ igbo ka asụsụ igbo wee gaa n'iru daalụnụ maka ige ntị aha m bụkwa Oriakụ Udechukwu ebe onye mụ na ya dere akwụkwọ a bụ Maazị Ndụbụisi Ahamefula ọ bụrụzia na unu nwee ajụjụ dị iche iche ọ ga-etinye ọnụ n'ịza unu ajụjụ n'ọgbakọ ndewonu